Bhí seacht gcúilín le spáráil ag Tiobraid Árann ar Chorcaigh i gCraobh Mionúir na Mumhan siar i mí Aibreáin, ach tá Corcaigh tar éis dul ó neart go neart ó shin agus chloíodar Loch Garman agus Cill Chainnigh le linn Shraith na hÉireann. An éireoidh leo an bhearna idir iad agus Tiobraid Árann a laghdú? Mícheál Ó Drisleáin, atá i mbun tráchtaireachta, cluiche leathcheannais mionúir na hÉireann. agus deis ag an lánchúlaí Finn Cahill ó Mhainistir na Corann é sin a chur isteach sa lár. Cluiche láidir go dtí seo ag lorg Callum Coffey. Istigh atá siad, an ceann san ag preabadh agus ag preabadh ach smacht ag an deireadh ag Coffey. Féachann sé in airde. Deis ag Corcaigh dul chun tosaigh. Callum Coffey na maoir ag faire den chuaille ag an deireadh. Ní mór do Thiobraid Árann a bheith aireach ansan agus, bhuel, thar n-ais ag Corcaigh. Deis anseo ag Power agus tá cúl ag Corcaigh! Bobby Power le haon a dó anois. Raspar de chúl aige siúd agus Corcaigh breá sásta anois leis an tús. An chéad dá chúilín ag Tiobraid Árann. Thuirling an ceann san den chuaille. Agus, bhuel, bhí Power ina dhúiseacht istigh ansan, cúl maith tógtha. Leis an gceann san ag Tiobraid Árann ar an dtaobh thall. Ana bhuille ar fad agus tá sé sin thar an trasnán ag an deireadh. Scil den chéad scoth ansan. Agus nuair atá imreoirí atá ábalta a leithéid a dhéanamh, Ocht nóiméad ón scór deireanach ag Corcaigh. É sin athraithe láithreach bonn ag an bhfear ós na Piarsaigh, Callum Coffey. Ach dar ndóigh, siad Port Láirge a bhí buacach anuraidh. Lámh in uachtar ar an gClár sa. Ceannais. Tiobraid Árann anois. Tarraingt á dhéanamh ansan agus an réiteoir ag ligint don bhuntáiste teacht ar aghaidh. Deis ansan ag Tiobraid Árann stopadh arís ag Marley Walsh. Níl ag an deireadh. Neadaithe sa líontán ag an deireadh. Stopadh an chéad uair ach an tarna iarracht ansan glanta isteach ag Éanna Tucker agus sin cúl cinniúnach do Thiobraid Árann ansan. Poc amach anois ag Marley Walsh. Caithréim iontach agus bronntanas seilbhe anois ag Tiobraid Árann. Tá siad ag teacht isteach go mór le tamaillín anuas. Deis ar chúl. Bhuel, tá sé sin éasca go maith ag Marley Walsh ag an deireadh. Bhuel, tá seans anseo ag Tiobraid Árann. Tiobraid Árann agus cúl eile. Botún i ndáiríre. Ba cheart an ceann san a bheith glanta, na súile bainte den sliotar ar feadh soicind ansan. Dhá chúl as a chéile ag Tiobraid Árann agus iad atá gafa chun tosaigh anois. Chris Dunne. ag críochnú. Triail leis an gceann san a chur thar an trasnán mar a deineadh sa chéad leath. Tá an ceann san, tá sé aige arís! An darna ceann ón mbuille sleasa, curtha thar an trasnán arís ansan ag Tiobraid Árann. An bhearna sínte amach go dtí péire arís anso. den taobh thall, gan duine ná deoraí insan seastán mór ansan, tá siad ar fad istigh insan Seastán Mick Mackey, an áit ina bhfuilimídne anso. Dhá mhíle go leith duine cnuasaithe isteach anso ar thráthnóna. Corcaigh aríst ag teacht. Borradh féna gcuid imeartha le cúpla nóiméad anuas agus iad anois ag iarraidh tarraingt ar chomhscór. B'fhéidir go bhfuil deis anso ar chúl má leanann siad leotha. An chosaint go maith ansan, an líne lántosaigh. Deis agus neadaithe ag Bobby Power! An tarna chúl ag fear Bhaile an Chollaigh ach ardghluaiseacht ar fad anso ag Corcaigh ag teacht tríd agus, bhuel, Cagney agus Power ag an deireadh ag críochnú agus Corcaigh anois gafa chun tosaigh. Bainisteoir Chorcaí ag faire go géar ar chúrsaí chomh maith fé mar tá Woodlock ar an dtaobh eile. Tiocfaidh Tiobraid Árann arís. Ansan ag dul tríd. Spás b'fhéidir istigh ansan agus Tiobraid Árann fós ag bogadh. Bhfuil tarraingt ansan? Níl. Anso scaoilte b'fhéidir bhfuil deis anso ar chúl agus tá go deimhin! Josh Moroney urchar ansan, sárghluaiseacht ansan, an bhearna thar n-ais dtí aon chúilín amháin ach bhí Moroney insan áit cheart, fear Bhéal an Átha. 12 cúilín ag Corcaigh, 13 ag Tiobraid Árann. Am go leor fós ag an dá thaobh anso. An aon chomh maith sin a briseadh aigeansan ag Corcaigh. Brú ansan. Fear lár páirce ag teacht amach sin é Stephen McHugh. Díshealbhú maith ansan ag Tiobraid Árann. Conor Kennedy ag teacht isteach. Pas maith smachtaithe go hálainn istigh ansan ag an lántosaí. Sin é Chris Dunne ag dul ar ruathar. Dunne fós ag dul. Scór ag teastáil ó Thiobraid Árann. Uillinn ana-ghéar! Ó cad é mar chúl aige Tiobraid Árann! Chris Dunne an lántosaí ó uillinn chomh géar ach ní raibh ach rud amháin ar a intinn, Mary McIntyre chun tosaigh le Nathan Coffey agus na Piarsaigh ag saothrú fáilte ina dhiaidh. Bronntanas seilbhe ag Chris Dunne. Dunne ag gearradh isteach ar an gcúl. Dunne, Dunne, Dunne! Agus déanta go snasta arís ag Chris Dunne! Tá an tríú cúl aimsithe ag an bhfear óg ó Ghort na hUamha, Gleann an Ghuail, ceann de chlubanna beaga iománaíochta Thiobraid Árann.